ihe na-aba bọrọ onye nzuzu na-aba ekele m atụmatụ ahụike inshọransị bụ nke ndị obodo ji erite erere ọlụ ahụike site n'ịhụ dibịa oyibo dọkịta gata n'ịnara ọgwụ nyocha ahụ ha dị iche iche maka ịchọpụta ihe na-akpata nrịanrịa iwere akwa n'ụlọ ọgwụ nakwa ịkpa ha mma ma ọ dị na mkpa site na nchọnchọ ego ha kwụnyere na mbido afọ maọbụ maka afọ maka irite ya bụ erere ọ bụ na United States nke Amerịka ka Naijiria si ṅomite nke anyị a kpọrọ National Health Insurance Scheme m chere na ọ na-agba ọlụ agbasi ike onye isi ụlọ ọlụ ya bụ atụmatụ inshọransị n'ime oge Buhari chịrị ala anyị bụ ọkammụta prọfesọ Yusuf Usman onye EFCC kpọchikọtara kpụpụ n'ụlọ ikpe maka ebubo iji ọkwa ya rie ego kwesịrị ịbụ maka ya bụ atụmatụ ọlụ ahụike ekiriri m ya n'ọwa ozi Facebook ụbọchị satọde bụrụ ụbọchị iri abụọ ọnwa isii afọ 2026 ka ọ na-akọ na Peter Obi ji ndị mpaghara Northern Naijiria ụgwọ nkọwa banyere ihe ya na ndị mpaghara ha bi na Anambra steeti n'oge ọ na-achị ya bụ steeti jere nkọwa e nyelere ugboro ugboro na ọ bụ Peter Obi gbara ndị alamajiri bụ ndị arịrịọ ụgbọ nwamkpi na ọ bụ ndị ọchịchị steeti iri na itoolu ala anyị nọrọ na nzukọ ha ụbọchị iri abụọ na abụọ ọnwa anọ afọ iri abụọ na isii gara aga kpebie ka e site na Kaduna na ebe ndị ọzọ bula ndị arịrịọ almajiri na steeti ha dị iche iche na ndị nke Peter Obi bulere na steeti ha bụ Akwa Ibom nakwa Ebonyi dị iri abụọ na itoolu n'ọnụọgụ bụ ndị okenye ji ụmụazị were arịọ arịrịọ na Anambra akọwalakwa na ọ bụghị na Anambra steeti n'oge ọchịchị Peter Obi ka a sịrị ndị mpaghara Northern Nigeria nwee ihe nkọwa ID card na ọ bụrụ na Imo steeti n'oge ọchịchị Owelle Rochas Okorocha maka mpụ ndị ntọrị na omekome ka e wee na-amata onye bụ onye ị hụla ka prọfesọ Yusuf Usman si gbaa onwe ya onye anọghị ebe e liri ozu si n'ụkwụ were abọ ya maka akwụ ige nge m n'ige akụkọ ka ọ dị taa prọfesọ Usman kọkwara na ọ bụzi Atiku Abubakar ka ha bụ ndị ugwu Northern Nigeria kwụ n'azụ na-ajụghị ka Atiku si wee lụọ n'ọkwa mbụ na naanị ya bụ nke ọchịchị o ji elere n'ala anyị bụrụ isote Obasanjo n'ọkwa ọchịchị ala anyị maka na ihe ọ chọdobere bụ ka Buhari onye Fulani ụka Muslim chịsịrị ala anyị afọ asatọ ka e were Tinubu onye Yoruba ụka Muslim chịa afọ anọ ka Atiku were ọchịchị ala anyị Atiku bụkwa onye Fulani ụka Muslim ka ndị nke Kraịst wee bụgide ndị a na-achị ọchị n'agbanyeghị nkwekọrịta e kwemere maka udo na ịdị n'otu ala anyị nwee ka ọchịchị Nigeria bụrụba ndị mpaghara Northern Nigeria chịa afọ asatọ ndị mpaghara Southern Nigeria achịa afọ asatọ

nọchitebere anya mpaghara kaduna central n'ụlọ ọgbakọ etiti ọkaka ala anyị sineti sinetọ dọkịta nenadi usman bụ onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Labour Party na High Chief Peter Ameh bụbu onye isi oche otu IPAC jikọrọ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile e nwere n'ala anyị ndị kwuolara na ọ dị mkpa ka e nye ndị mpaghara Southern Nigeria ohere ịchịtọpụ afọ ise fọdụrụ ha ga-ejedebe n'afọ 2031 ị hụlakwa ka prọfesọ Yusuf Usman si wee mee onwe ya amaka m ihe na Aba bụrụ onye nzuzu na Aba abụ m Chukwuma Ogbonna wee na-ekele gị bụ onye ọma maka isonyere anyị n'ozi ugo nke taa mana ọ dị mkpa ka ị mee